ndị be anyị ekene m ụnụ nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ihe ọbụla anyị tinyere aka ga na-aga nke ọma a ka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka anyị ka nọ na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ Oge Ada gwara Chike na ọ bụrụ na ọ gwa ya ụdị okwu a ọ gwara ya ụbọchị ahụ na ya ga-akpọrọ ya ndị soja. Site mgbe ahụ gawazie, ihe ahụ Ada gwara Chike bidoro tụwa ya ụjọ maka na Chike maara onye ọ nụrụ dịka nwunye ya. Ọ maara na ihe ọbụla Ada kwuru, ọ chọọ ime ya na ọ ga-emezu ya. Egwu bidoro tụba Chike n'ihe ahụ Ada kwuru. Egwu na-atụ ya abụghị ije n'iru ọgụ soro ụmụ nwoke ibe ya kwama mgbọ, kama na ihe na-ewute ya bụ otu ya ga-esi hapụ nwunye ya hapụ nne ya na ụmụ ya abụọ maka na ya hụrụ ihe Ada na-eme ha ugbu a ya nọ ya tụmadụ oge ya na-anọghị ya ya jebere ọgụ. nke a wee na-ewute chike ọ bụrụ mgbe chike bụ chike o nweghị ihe dị ka egwu ịga soro ibe ya kwama mgbọ kama na ihe na-ewute ya bụ na ọ nụtaghị ezigbo nwaanyị chike wee na-ekwu n'ime obi ya na ndị nụtara ezigbo nwaanyị amaghị uru ihe ha nwere maka na oge ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama uru ihe o nwere jee ruo na o funarị ya na ya nwa nụtara ajọ mmadụ ajọ nwaanyị ma ihe ya na-agabiga chike wee na-ekezi nkwụcha maka na ndị igbo sị na nkwụcha abụghị ụjọ o wee na-eme ụfọdụ ihe ndị ada na-eme ọ na-eneghara ya anya mee ka ọ bụ na ọ hụghị ya otu a ka ha si wee biri ụmụ nwoke wee na-echube chike ka a na-echu mmiri ma ndị soja ma ndị nkịtị ebe ha na-achọta Ada. Chike nọkwazi otu ụbọchị otu nwoke onye soja wee chọrọ Ada bịa. Ya nwa bụ Chike nọ n'ihu ụlọ. Nwoke ahụ wee jụba Chike kedu ebe Ada nọ. Chike atụpụghị ọnụ ọbụla. Ọ jụọ ya na ya na-ajụ ya ebe ma Ada anọ ya. chike asaghị nwoke ahụ okwu nwoke ahụ wee ghara ya wee banye n'ime ụlọ wee hụ ada ebe ọ nọ wee jụwa ya kedu onye bụ nwoke a nọ n'iru ụlọ ya na-ajụ ma ya bụ ada ọ nọ ya ma nwoke ahụ asaghị ya okwu ada wee sị ya ya hapụ chike na ọ bụ otu o si ezuzu na nzuzu maara ya ahụ ụmụnne m aga m adọbiri ya ebe a ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na enwe amaghị sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ndewonu ka ọ mesịa